Zochitika, ee zochitika. Aaa tsopano lero tiyambire ndi update ya nkhani yomwe ndidakambapo nkhani ya ku Venezuela. Yes. Uh, dzulo ndinakuonetsani uh, chithunzi cha akulu awa. Akulu amenewa anali general wa uh, the presidential guard ya ku Venezuela yomwe imayenera kuteteza President Nicolas Maduro eh, mmene eh, America imabwera kudzamugwira Ndipo akulu amenewa ntchito yawo yatha, a President watsopano ataona kuti, ataunikira ndikuona kuti ntchito yawo sanagwire bwino. Eya, komanso pali news zina zimene zikubwera eh, zonenano, zotidziwisa mmene zinthu zinalili tsiku limene a Maduro amagwidwa. Ndi, ndidakambapo mbuyomo kuti a Maduro amatetezedwa ndi gulu la asilikali aukadaulo kwambiri ochokera ku dziko lija la Cuba. Eee a Maduro akhala akupanga hire kapena tinene kuti akupanga contract gulu la asilikali ochokera ku Cuba amene ali ma elites ndithu osiyanasiyana a ma rank osiyanasiyana amene amayenda naye, akamayenda ndi amene amamupanga guard. Gulu limeneli lili mwa, lilinso mwa anthu amene anaphedwa tsiku limene a Maduro amagwidwa. Tsiku limene lija munaona ma video America inaponya ma bomba ku ku presidential palace komanso ku military base kuja inaponya ma bomba kuphulisa magalimoto ambiri amene anali kumene kuja ndi protection yomwe inali kumene kuja ndi zida zambiri zosiyanasiyana zimene zinali kumene kuja kunabwera ndege zomwe zinaombera kuphulisa tsopano dziko la Cuba lomwe silimavomereza silimaulula silimapanga um, acknowledge kuti linaliko ku Venezuela kuteteza Maduro komano laulula kuti Asilikali awo 32 anaphedwa pa tsiku limeneli. Ndipo ku Cuba apanga publish zithunzi za asilikali amenewa a ma rank osiyanasiyana ndipo a zaka kuyambira 26 mpaka zaka 60. Kuli ma captains, kuli kunali ma lieutenants, kunali ma, um, ma, ma, ma. maudindo osiyanasiyana komanso ma reservists anali kumene kuja eya onse okwana 32 ndi amene anaphedwa ndipo dziko la Cuba laulutsa zithunzi zawo ndi kupereka mauthenga ku pa ku media kuti tipang dziko lipange mourn anthu amenewa akupangidwa mourn ndipo president wa dziko la Cuba wadzuzula America pa zomwe inachita pogwira a Maduro. Uh, kuchoka ku Venezuela tikambenso nkhani ina yomwe yachitika dzana yomwe ili dzulo ya ku America. Um, tikudziwa zoti ku America kuli gulu la uh, Immigration and, and Customs Enforcement yomwe imatchedwa kuti ICE, Immigration and Customs Enforcement. Um, ICE ndi amene akumayenda ndikumagwila anthu ma illegal immigrants mu dziko lonse la America zimenezizi Donald Trump chiloweleni pa mpando kachiwiri wadzilimbikisa kwambiri ndipo madela ambiri kwapita a customs a ICE ochuluka amene akugwila anthu ndipo iwowa akumakhala ngati asilikali akumakhala ngati a police akumakhala ngati ma militants chifukwa iwowa sakumalabada za munthu ndipo anthu amenewa akumathanso kugwila nzika za America zimene akuzikayikira kuti mwina nzika zimenezizi si nzika. Kuli ma Americans ambiri amene agwidwa ndi kumangidwa ndi kukakhala ndithu mu chitokosi um, masiku ena miyezi asanapangidwe release kuti apeze maumboni onena kuti awawadi ndi nzika za America. Ndiye kukamba za a ICE-wa ku America ku city ija ya um, uh, Minnesota eh, amati ku minnesota eh, kumalo otchedwa eh, minneapolis eh, ya kaya kulankhula kwake amatero eti minneapolis kaya minnesota kumene kuku uh, ku city ya minneapolis kwaphedwa mzimayi yemwe ndi mzika ya america mzimayi ameneyi ndi uh, wa zaka uh, 37 ndipo dzina lake ndi Renee Good. Mzimayi ameneyi anali ndi ana atatu and waphedwa akuchokera kokasiya mwana wake wang'ono wa zaka 6 ku sukulu. Ya, nkhanizo zikumveka kuti akuchoka kumenekoko ali mgalimoto anapeza pamalo pamene panali gulu limene lili la ICE, ma agents amenewawa a ICE. Ndipo mavidiyo akuonetsa kuti panatuluka kusamvana pamene ma asilikali amenewa kapena ndinene kuti ma agents amenewa a ice amamuuza mzimayiyi kuti atsike mgalimoto ndipo mzimayiyi sanatsike mgalimoto amapanga zinthu zoti akufuna achoke pamalopa adutse ndipo agent wina anatenga mfuti ndikumuombera mzimayiyi ali mgalimotomo. moti anamphera pomwepo ndithu ena akuti anamuombera eh, zipolopolo zitatu ndipo anamuombera kumutu ndithu ndipo mzimayi anafera pamenepo um, version ya aboma ndi ma agents apolisiwo ndi zomwe ma eyewitnesses akukamba zikusiyana Ma agents a boma akunena kuti mzimayiyi amafuna agwiritse ntchito galimoto yake ngati weapon kuti agunde ndi kuvulaza apolisi. Ndipo apolisi amene amuomberawo inali self defense mukulankhula kwa a boma amene president Trump ndi vice president wake onse akuwabakira amenewawa a ice. Koma ma eyewitnesses ndi ma video omwe apangidwa record. akutsutsana ndi zimenezi ndiye nkhaniyi inayambisa zipolowe inayambisa ma demonstrations ochuluka uh, ku city imeneyi ya minneapolis ku minnesota okay ndiye tikumbukirenso kuti donald trump wakhala akukamba zonyoza anthu ochokera ku somalia amene si, ku minnesota kumeneku ndi, kus- ndi city yayikulu imene kuli masomali immigrants ambiri ku america Ngati mufuna mupite mukapeze ma somali amene anapanga malo ndithu ngati awoawo state yake ndi Minnesota ndipo Donald Trump ndi boma lake atumiza pafupifupi 2000 ice agents apolisi kapena ndinene choncho ogwira anthuwa 2000 amene ali ku Minnesota amene ali ku Minneapolis ndipo amenewawa akugwira wina aliyense. Anthu akukanika kutuluka kupita kukagwira ntchito zawo, ana akukanika kupita kukasiyidwa ku sukulu chifukwa makolo kuopa kuti atha kugwidwa ngati makolo awo ali ma immigrants chifukwa akumagwira wina aliyense. Zoti upange prove kuti iweyo uli m'dzikomo mu ndondomeko yake uli ndi mapepala, zimenezo uzipanga prove later koma iwo akayamba kukugwira ndi pompopompo, amangonyamula by force. Eyetu. So. Kumenekuku ndi kumene kwachitika zimenezi ndipo governor wa state um, imeneyiyi uh, timati a Tim Walz eh, alankhulapo ndipo meya wa Minneapolis so walankhulapo zonse zotsutsana ndipo zo, zo uh, nena kuti gulu limeneli la ICE lichoke kudera kumeneko ya koma a ICE wa akuyendera malamulo a dziko amati federal laws ndiye iwowa akumatha kupita pena paliponse Yap, update ya mmawa uno yomwe ndimafuna ndinene ndi nkhani ziwiri zimenezi. Zikomo kwambiri, dzukani, tsiku labwino.